Tipe- pamene tilipo just pray just pray just, just pray worship the lord worship the lord 1 timothy chapter 2 verse ya 1 mpaka na 3 mawu akumatiuza kuti tiyeni tipempherere anthu onse tiyeni tipempherere anthu onse ndi pamene ifeyo a light carriers church tinayima

tipempherere bizinesi yanu tipempherere sukulu yanu tipempherere china chilichonse chimene inu mudani chimene inu mupanga haleluya ndi pamene ifeyo ngati a light carriers church tayima akuti tiyeni tiwapempherere anthu onse anthu onse kutanthauza kuti ndi amene ali maudindo kaya ndi mp kaya ndi mafumu akuti onsewo tiapempherere kuti pena paliponse pakhale bata haleluya ndeno ndimafuna kuti tisanapitirize tisanapite chitsogolo tipempherere kaye ifeyo ndi mabanja athu tipempherere chipulumuso tipempherere chipulumuso m'mabanja mwathu tipempherere chipulumuso mwa azibale athu tipempherere chipulumutso kwa anzizathu tipempherere chipulumutso kwa iwo amene anatiyandikira haleluya chipulumutso ndichofunikira pa moyo wathu aliyense akufunika kuti akapulumutsidwe pamene tili panopa tiyenera kuti tikapempherere chipulumutso wina aliyense amene umaziwa tikamawerenga mawu ku acts chapter 16 verse ya 14 acts chapter 16 verse ya 14 mawu akuti mulungu anasegula mtima wa lidiya kuti akamve mawu napulumutsidwa kutanthauza kuti kopanda mulungu kusegula mtima kopanda mulungu kusegula mtima wa lidiya ndiye kuti lidiya uja sakanamva mawu a mulungu komano zinatengera mulungu kusegula mtima wa lidiya ndipo lidiya akuti anamva mawu a mulungu kutanthauza kuti nafenso tili nawo anzathu amene kopanda mulungu kusegula mtima wawo ndiye kuti akhala chimodzimodzi tiliponso ifeyo amene ngati mulungu sanatikomere mtima ngati mulungu sanasegule mtima wathu ndiye kuti tikhalanso chimodzimodzi ndiye kuti zathu siziyenda haleluya ndiye kuti pafunika kuti ifeyo tikatani pafunika kuti ifeyo tipemphe kwa mulungu kuti ambuye segulani mtima wanga kuti mawu akamabwera ndikamve ambuye segulani mtima wa anzangayo segulani mtima wa amayi anga segulani mtima wa bambo anga segulani mtima wa sista wangayu segulani mtima wa brother wangayu kuti mawu akamabwera azakulandireni haleluya kopanda mulungu kusegula mtima ndiye kuti chipulumutso singakhalepo ndiye kuti mawu sangalandiridwe haleluya tikamawerenga mawu acts chapter 9 verse ya 4 akuti sauli amene anazatchedwa kuti paulo akuti poyamba ankapitikisa akhristu ndipo anakonzeka anapi, anapita kuti akatani akapitikisa akhristu komano akuti yesu khristu anali ndi iyeyo chinachitika ndi chani akuti ali pa njira akupita ku damascus akuti kuwala kwa mulungu kunatani kunamuonekera ndipo anagwa pasi tinawo anzizathu oti tikati tione moyo wawo mwina sumalongosoka ayi tayesesa kuwalangiza tayesesa kuwalalikira komano sizimasintha ndi siku lapamwamba loti ukatani ungokapemphera kuti ambuye segulaniko mtima wanga segulani mtima wa brother wanga segulani mtima wa sister wanga segulani mtima wa bambo awo segulani mtima wa mayi awo kuti akatani

monga amene munakumana ndi Sauli, nanenso mukumane nane, inenso mundikhuze, inenso mukumane ndi banja langa, inenso banja langa mukumane nalo, musegule mtima kuti akamve mawu anu. Chipulumutso pa moyo wako, chipulumutso pa nyumba ya kwanu. Iweyo ngati upezeka panopa, ndiye kuti ukuyimirira mtundu wa kwanu, ndiye kuti ukuyimirira banja la kwanu, ukuyimirira iwo amene amakuziwa, ukuyimirira iwo amene umaziwa.

moyo wako sukhala chimozimozi ngati ukupezeka malo ano uzindikire kuti suli wekhayi ukuyimiranso iwo amene ali pa banja la kwanu ukuyimiranso iwo amene akuyandikira ukuyimiranso anzi zako suli wekha malo ano iyayi iweyo ukuyimira iwo amene ali anzi zako amene umaphunzira nawo ngati ukupezeka pano wayimirira mtundu wayimirira anthu ambiri chipulumutso chikusikira mtundu umenewo mu zina la yesu khristu kena kalikonse kamene kamayimisa kamene kamayimisa chipulumutso pa mtundu wa kwanu tukaphwasula usiku uno mu zina la yesu khristu kena kalikonse kamene kamayimisa chipulumutso kamene kamayimisa mdalitso wa mulungu kuti ukasikire pa banja la kwanu kuti ukasikire pa mtundu wa kwanu tukadula tukaphwasula usiku uno

thank you father thank you jesus thank you holy spirit suli wekha malo ano wayimirira mtundu wa kwanu wayimirira nyumba ya kwanu suli wekha malo ano china chake chichitika ndi moyo wako mu zina la yesu khristu china chake chichitika ndi moyo wako mu zina la yesu khristu ukulandira chipulumutso ukulandira moyo watsopano mu zina la yesu khristu mawu akuti pachiyambi mulungu adalenga kumwamba ndi dziko lapansi

Tikamafika pa vesi la 3, mawu akuti Mulungu anayankhula akuti kukhale kuwala, ndipo kunakhala kuwala. Haleluya! Kutanthauza kuti dziko sipangakhale kanthu ngati silinalandire ulengi, ngati kulenga palibe padzikolo. Haleluya!

akuti zikoli linali chani akuti ziko linali empty and it was formless it was formless and empty lopanda kanthu ndipo losakonzedwa ndekuti nawenso nkutheka ngati zako sizikuyenda ndekuti iweyo ndiwe osakonzeka ngati zako sizikuyenda ndiye kuti moyo wako uli chani uli empty pakufunika kuti tikepo china chake pa moyo wako tikemo ka substance kena kake pa moyo wako kodi tikapo mwa mtundu wanji anayankhula amene ali mulungu akuti kukhale kuwala ndipo kunakhala kuwala chomwe chinabweretsa kuwala ndi chani ndi mzimu wa mulungu umene umatani umazungulira pamwamba pa madzi ndikufuna ndikuuzechi nawenso usiku uno kopanda kuyankhula ndiye kuti mzimu wa mulungu umene ukungozungulira malo ano ndiye kuti siuchita china chake pa moyo wako haleluya koma chimene ukufunacho ukalenge ndiweyo ukayankhule kuti ambuye ine moyo wanga sukuyenda bwino sukulu yanga sikuyenda bwino ndikuzunzika ulemerero palibe ndikusowa mtendere ambuye ikani mtendere pa moyo wanga akuti ukayankhula mulungu asiya mtendere pa moyo wako koma nongati sukuyankhula ndiye kuti ukhala chimozimozi mongaanangonena kuti kukhale kuwala ndipo kunakhala kuwala ndiye kuti nawenso ukangonena kuti ambuye ndikufuna nzeru ndiye kuti nzeru zifika pa moyo wako ambuye ndikufuna khalidwe labwino ndiye kuti mulungu abweretsa khalidwe labwino ndikufuna ambuye kuchita bwino ndiye kuti angelo

you are speaking a substance into your life haleluya yamba kulengeza pray pray pray pray pray pray pray pray pray mulungu ayike mtendere pa moyo wako mu zina la yesu khristu kuwala kukakhale pa moyo wako mu zina la yesu khristu kumene upita upite ndi mtendere kumene uziyenda uziyenda ndithu okonderedwa mu zina la yesu khristu nthenda imene satana anayika pa moyo wako tukayichosa right now mu zina la yesu khristu iweyo siwe wodwala wachirisidwa wamasulidwa mu zina la yesu khristu kusoweka mtendere umakumana nako ambuye achosapo iweyo ndiwenso wa mtendere ambuye yesu ayikanso mtendere pa iwe mu zina la yesu khristu moyo wako sukhala chimozimozi mu zina la yesu khristu ndikulengeza komwe iweyo uzipita ukakhala okonderedwa mu zina la yesu khristu

a Israeli, nawauza kuti, Pitani kasankhuleni mwanawankhosa woyenera pa banja lililonse, ndipo muphe nyama ya pasakayo. Mutenge nthambi ya kachisamba ka hisope, muiviike m'magazi amene mwathira m'mbale. Tsono muwaze magaziwo pa mphuthu ziwiri za chitseko ndi pamwamba pa chitseko. Wina aliyense asatuluke m'nyumba mwake mpaka mmawa. Inali nthawi imene Mulungu amafuna kupulumutsa ana a Israeli kuchokera ku Egypt kuti apite malo amene analonjeza. Amafuna kuti ana a Israeli apulumutsidwe, koma a ku Egypt asatani? Asapulumutsidwe, aphedwe. Ana a ku Egypt aphedwe, komano ana a Israeli apulumutsidwe. Ndeno anati, Kuti ana anga mupulumutsidwe, mupange chinthu ichi. Mutenge mwanawankhosa, muphe, ndipo mwazi wake mupake pa zitseko za nyumba yanu. Mngelo wa imfa akamabwera, adzaona kuti zitseko za nyumba yanu zili ndi mwazi wa mwanawankhosa, komano zitseko za iwo a ku Ijipiti zilibe mwazi, ndipo mwana woyamba wina aliyense adzakanthidwa. Kaya ndi, ndi, ndi chiweto kaya ndi munthu komano woyamba wina aliyense azatani azakanthidwa komano ndifuna kuti mumvese bwinobwino pamenepa pa vesi ya 22 kumapetopeto akuti komano mu nyumba imeneyo pasapezeke wina otani akuti pasapezeke wina otuluka mu nyumbayo kodi mawu amenewo akutanthauza chani

mmene zinthu zilili old testament is like a mirror of the original kutanthauza kuti chipulumutso chathu chimangofanana nako ndi chipulumutso cha ana a israeli pamene mulungu amapulumutsa kuchokera ku egypt kupita kutiko kupita kumalo amene analonjeza Kenani ndeno mawu akuti

Nanga kodi iweyo mngelo wa imfa atati aduse, mngelo wa imfa, rapture, kapena Mkwatulo utati uchitike panopa, kodi iweyo chizindikiro choti iweyo ndi wopulumutsidwa kodi chili kutiko? Pamene ulipo tangopemphera mkati kuti kodi Ambuye ineyo chizindikiro choti ndine opulumutsidwa kapena chizindikiro choti ineyo ndakonzeka Mkwatulo ukamabwera kodi chizindikiro chimenechi chili kutiko? kodi ndili nacho tangopemphera mkati mwakomo tangosinkhasinkha kuti kodi chizindikiro chili kutiko ana a israeli akuti chizindikiro ndi mwazi wa mwana wankhosa kodi ineyo chizindikiro chili kuti haleluya tangosinkhasinkha tangozifunsa kodi iweyo chizindikiro chili kuti chizindikiro cha chipulumutso chako tangolingalira ndikupasa kanthawi kochepa ungolingalira ambuye mu usiku la lero mukufunsa za chizindikiro kutanthauza kuti kuli chizindikiro cha chipulumuso kodi ineyo chizindikiro cha chipulumuso chili kutiko tangozifunsafunsa tangosinkhasinkha ndi moyo wako

kutanthauza kuti kwa Rahabu ndi family ya kwawo chipulumutso chawo chinabwera chifukwa cha chani cha kachingwe kofiira kaja kachingwe kofiira kaja kanapulumutsa Rahabu ndi banja lake lonse kodi iweyo chizindikiro choti iweyo ndi wopulumutsidwa chili kutiko ana a Israeli akuti anapulumutsidwa chifukwa chani anapulumutsidwa chifukwa cha mwazi wa mwana wa nkhosa nanga kodi iweyo chipulumutso chako chili patipo tikamawerenga ku ezekieli chapter 9 verse ya 4 mpaka na 6

komano yekhayekhayo amene ali ndi chizindikiro akuti ameneyo musakamukhuze ndiye kuti tikuphunzira apa pakunena kuti ena anali ndi chizindikiro ndipo anapulumutsidwa ndiye kuti the mark of their salvation chinali chani chinali chizindikirocho pa mphumi pawo kodi iweyo chizindikiro chako ndi chiticho

numeri 21 vesi ya 8 tikuonanso ana a israeli akupulumusidwa numeri 21 vesi ya 8 akuti ana a israeli anamutukwana mulungu nayankhula mwano akuti bola tikanakhala ku egypt konkuja timadya bwino koma taonani kunoko tikunzunzika mumatichoseranji ku egypt kuja ndipo mulungu anakwiya anatani akuti anatumiza njoka zaululu zomwe zinayamba kuluma ana a israeli akuti ana a israeli

Mukhale mutimo, mukhale mu nyumbamo mwemo, pasakhale wina otuluka mu nyumbamo. Kodi chingachitike ndi chani ngati wina atuluka mu nyumbamo? Usiku uja mngelo wa imfa uja akamayenda kupha ana a ku Egypt, mwana wa Israeli akanangotuluka kunja, ndiye kuti akanakumana ndi mngelo wa imfa akanatani akanafera komweko kutanthauza kuti chipulumutso chawo chinali mu nyumba ya chani chinali mu nyumba imene inali ndi mwazi wa mwana wa nkhosa popanda mwazi wa mwana wa nkhosa panalibe chipulumutso ndichifukwa chake mawu amawuza akuti pasapezeke wina otuluka mu nyumbamo mpakana chani akuti mpakana mamawa kodi mamawa uja umatanthauza chani ndofuna uzindikire ichi kuti mwazi wa nkhosa umene ana a israeli amayika pa zitseko za nyumba yawo unali mwazi wa yesu khristu akuti mwazi wa yesu khristu upakidwe pa zitseko za nyumba yawo ndipo asatuluke mnyumbamo mpaka na mamawa ifenso yesu khristu ali mkati mwathu ngati mzimu wa yesu khristu uli mkati mwathu

namva mawu a chipulumutso namva mawu a yesu khristu ndipo nakhulupirira akuti ameneyo apulumutsidwa ndiye kuti kungomva mawu nakhulupirira ndiye kuti iwe watani wapulumutsidwa ndipo mzimu wa mulungu umabwera mkati mwako komano akuti chimenecho sichokwanirayi akuti wangopakidwa kapena mzimu wa mulungu uli chabe mkati mwako komano akuti usatuluke mnyumbamo mpaka na mamawa kodi zitanthauza chani Ana a Israeli amawauza akuti pasakhale wina otuluka mnyumbamo mpakana mamawa. Kutanthauza kuti tisamukhumudwise Mzimu Woyerawo, tisamtaye Mzimu Woyerawo mpakana kubwera kwa ndani? Kwa Ambuye Yesu. Mzimu Woyera tisautaye, Mzimu Woyera tisaukhumudwise mpakana nthawi ya rapture. pasakhale wina otuluka mu nyumbayi mpaka na mamawa kungopezeka kunja ndiye kuti weyo ukanthidwa ndi mngelo wa imfa ifenso chizindikiro cha chipulumutso chathu ndi chani chizindikiro cha chipulumutso chako ndi mzimu wa mulungu mkati mwako tikawerenga kwa efeso chapter cha 4 vesi ya 30 akuti Mzimu wa Mulungu ndi amene ayikidwa pa iwe kusindikiza kuti iweyo ndiwe mwana wa Mulungu. Ndiponso pa tsiku lomaliza ndi Mzimu wa Mulungu yemweyo azakutenge kwakumana ndi Ambuye Yesu malengalenga. Ndi akuti kungokhala ndi Ambuye Yesu sizokwanirayi, komano usataye ayi mpakana mamawa.

Tamfunsa neba wako kuti kodi mzimu wa mulungu uli mkati mwako? Mzimu wa mulungu mkati mwako ndiye chizindikiro kuti iweyo ndi wopulumutsidwa. Kodi chizindikiro choti iweyo ndi wopulumutsidwa chili mwa iwe? Kodi mzimu wa mulungu uli mkati mwako? Pasapezeke wina otuluka mnyumbamo mpakana mamawa. chifukwa nyumbayo ndi imene inali yotetezeka pasapezeke wina pasapezeke m'bale wako akutuluka mu nyumba imene ili ndi chingwe chofiira chifukwa ifeyo chingwe chofiiracho ndi chimene tizaziwire kuti umu ndi mmene muli rahabu ndi banja lake lonse nyumba imeneyi tisayikhuze ndipo pasakhale wotuluka mnyumbamo. Nanga kodi iweyo nyumba yako ndi itiyo? Nyumba yako ndi mzimu wa Mulungu, mzimu wa Mulungu amene ali mkati mwako. Tikamawerenga mawu akuti kodi sukuziwa kuti iweyo ndiwe kachisi wa Mulungu? Chifukwa chani? Akuti chifukwa cha mzimu wa Mulungu ndiwe nyumba ya Mulungu. Ndeno akuti usatuluke mnyumbamo, ukangotulukamo ndiye kuti mngelo wa imfa akamabwera usazampange blame ayi ndiwekha watani, watuluka mnyumbamo kodi nyumbamo timatulukamo bwanji akuti nyumbamo timatulukamo ngati ifeyo tikusiya kuchita mawu a mulungu pamene tikuchita mawu a mulungu ndiye kuti tika- tu- tikukhalabe mu nyumba imene ili ndi chipulumutso chako imene ili ndi chizindikiro cha chipulumutso chako komano ambiri mwa ife timatha kumulandira yesu timatha kumva mawu nakhulupirira timatha kukhala ndi mzimu wa mulungu komano after two days after three days after one week tamukhumudwisa mzimu wa mulungu ndiye kuti tatuluka mnyumba rapture ikamabwera mkwatulo ukamabwera ndiye kuti ifeyo sizakhala pamodzi ndi ambuye yesu mumalengalenga ndiye kuti tasemphana ndi chipulumutso timatuluka mu nyumba ya chipulumutso pamene sitikuchita mawu a mulungu koma ukamachita mawu a mulungu ndiye kuti ukupezeka mu chipulumutso chake akuti pamene ukukhala moyo wakuba ndiye kuti pamenepo ukutuluka mu nyumba ya chipulumutso pamene ukukhala moyo wachigololo ndiye kuti ukutuluka mu nyumba ya chipulumutso ndiye kuti ukusiya nyumba imene ili ndi mwazi wa mwana wankhosa ukupita pamene palibe chitetezo china chilichonse ndiye kuti mngelo wa imfa akamabwera azakukantha Kodi mngelo wa imfa atati abwere panopa, azakupeza uli patipo? Azakupeza uli mu Nyumba ya Chipulumutso kapena azakupeza uli kunja? Akuti pasapezeke wina otuluka mu nyumba imene ili ndi mwazi wa Mwana wa Nkhosa. Pasapezeke wina akukhumudwisa Mzimu wa Mulungu amene akusindikiza pa moyo wake kuti iyeyo ndi mwana wa Mulungu. Pasapezeke wina amene akutuluka mu nyumba yake imene ili ndi Mzimu wa Mulungu. amene ndi chizindikiro kuti pa siku lomaliza azapulumusidwa. Pamene tupanga katangale kandi ku ntchito kandi kuti ndiye kuti tikutuluka mu nyumba ya chipulumuso. The mark of your salvation. Kodi chizindikiro choti iweyo ndi wopulumusidwa chili kutiko? Ndofuna uyankhule kuti Ambuye ndipaseni chizindikiro chimenechi mu siku la lero. Ndofuna kuti mzimu wanu ukhale mkati mwanga. Ndipo ndikunenesa kuti kuyambira lero sindilola kutulukaso munyumba imene ili yachitetezo. Sinditulukaso munyumba imene ili ndi mzimu wa Mulungu. Chimene ndikufuna, ndikufuna kuti pa siku lomaliza ndikatani? Ndikalowe kumwamba. Ambiri mwa ife timanyalanyaza, timangoti za Ambuye Yesu tinayamba kuzimva kalekale kuti Ambuye Yesu akubwera, Ambuye Yesu akubwera, komano sitikuwaona. Zili kuti? Mawu akuti tisakhale anthu osazindikira akuti mukhale anthu ozindikira. Chifukwa chani? Mawu amati pa siku lomaliza Ambuye Yesu akazaoneka m'malengalenga akuti choyamba iwo amene anafa mwa Yesu Khristu akuti azakhala oyamba kuzuka m'manda muja kukakumana ndi Ambuye Yesu. ndipo kenaka akuti iwo amene akadali ndi moyo ndipo ali mwa yesu khristu akuti amenewo mzimu uja uzanyamulanso nakakumana ndi ambuye yesu kutanthauza kuti mkwatulo unayamba kuchitika kalekale iye amene ali mwa yesu khristu iye amene ali mu nyumba yachitetezo iye amene ali ndi chizindikiro cha chipulumuso akamwalira ndiye kuti ameneyo wakwatulidwa. Chifukwa chani? Akuti pa tsiku lomaliza Ambuye Yesu akadzaoneka m'malengalenga, iwo amene anafa mwa Yesu Khristu adzakhala woyamba kukumana ndi Ambuye Yesu m'malengalenga. Ngati afa mwa Yesu Khristu wakwatulidwa, koma ngati afa mu tchimo ndiye kuti ameneyo wasemphana ndi chipulumutso, ndiye kuti ameneyo wakanthidwa. Haleluya. ndeno tikhale anthu ozindikira nthawi iliyonse tizifunsa kuti kodi ineyo ndatuluka mu nyumba ya chipulumuso kapena ndikadali mu nyumba ya chipulumuso kodi mzimu ndamukhumudwisa kapena sinamukhumudwise akuti tikakhale anthu ozindikira. Ambuye Yesu akubwera, akubwerera iwo amene ali ndi chizindikiro cha chipulumutso. Chizindikiro cha chipulumutso ndi Mzimu wa Mulungu mkati mwako. Ngati uli ndi Mzimu mkati mwako, ndiye kuti ndi chizindikiro choti iweyo wapulumutsidwa. Kodi mzimu umenewo umabwera bwanji? Mzimu wa Mulungu umabwera mu mtima mwako pamene wamva mawu ndipo wakhulupirira. Kodi kukhulupirira Mawu ndi chani? Kukhulupirira ndiko kuyamba kuchita Mawu a Mulungu. Ngati Mawu a Mulungu akuti usabe, iweyo wasiya kuba. Ngati Mawu a Mulungu akuti usachite chigololo, iweyo wasiya kuchita chigololo. Mawu a Mulungu akuti usayankhule maboza, iweyo wasiya kuyankhula maboza. Kumeneko ndiye kukhulupirira. Acts chapter 15 verse 8 akuti Mulungu amene amaona za mumtima mwako, amene amaziwa kuti ndithu amayi awa akhulupirira, abambo awa akhulupirira, akuti Mulunguyo ndi amene amatenga mzimu wake natani, nayika mkati mwako. Kutanthauza kuti sizimatengera abusa, kuti amayi aja anabwera pa msonkhanowu, abambo aja anabwera ku tchalitchi, ndipo nthawi imene anthu amayankhula za Ambuye Yesu nawonso anayankhula nawo ndipo amulandira Yesu. Akuti sizimatengera abusa ayi, zimatengera Mulungu amene akuona mu mtima mwako. Abusa ntchito yawo ndikungopereka mawu, iweyo ntchito yako ndikumva mawuwo nakhulupirira. Kukhulupirira ndikuyamba kuchita mawu. Komano timakhulupirira ndi mu mtima. Mu mtima abusa ako sangaonemo ayi. Mulungu amene amaona mu mtima mwako ndi amene amasimikiza. kuti ndithu asisi awa akunenesadi asintha asiya zimene amapanga zija asisi awa ndithu ndi zoona ayamba kuchita mawu ndipo mulungu amatenga mzimu wake nayika mkati mwako haleluya akuti mulungu si- sitinganamize tisanayankhule amaziwa chomwe tikayankhule tisanaganize amaziwa zomwe tikuganiza ndipo pa nkhani ya chipulumuso mulungu tisamamunamize akuti ukakamva mawu nakhulupirira pamenepo ndiye kuti iweyo walandira mzimu wa mulungu wapulumusidwa haleluya ndikufuna kuti pamene ulipo ungokayimirira nanena kuti ambuye mawu anu ndaamva ndipo ndakhulupirira kuyambira lero ndiyamba kuchita mawu anu kuyambira lero ndiyamba kuchita mawu anu ndikufuna chizindikiro cha chipulumutso chanu chipezeke pa ine chipezeke pa nyumba yanga chipezeke pa moyo wanga ambuye ndipaseni mphamvu kuti nthawi zonse ndisatuluke mu nyumba ya chipulumutso, nthawi zonse ndisamukhumudwitse Mzimu wa Mulungu. Haleluya! Usiku uno ndikufuna kuti ungonenetsa kuti, Ambuye, ineyo musandipitirire. Pamene mukupulumutsa wina wake usiku uno, inenso mundipulumutse nawo. Pamene mukhuza wina wake usiku uno. Inenso mundikhuze, musandisiye. Ndaima panopa, ndaimirira mtundu wa kwathu. Ndili panopa, ndikuimirira banja la kwathu. Pamene mukupulumutsa wina wake malo ano, Ambuye, pulumutsaninso banja lathu. Pulumutsaninso moyo wanga, musandisiye chimozimozi. Ndipo Mulungu akukhuza, akukomera mtima. Moyo wako sukhala chimozimozi. Haleluya. tazusa manja ako mwamba thank you father thank you jesus thank you holy spirit thank you jesus iweyo ufanana ndi ambuye yesu kukhala ndi mzimu wa mulungu mkati mwako ndiye kuti ufanana ndi ambuye yesu kufanana ndi ambuye yesu kukhala ndi khalidwe la ambuye yesu ndi pamene iweyo uli ndi mzimu wa mulungu

ndipo ndakhulupirira ambuye yesu ndikuziwanso kuti mandikonda chikondi chanu munaonesa pa mtanda paja munakhesa mwazi wanu pondipasa ineyo chizindikiro kuti ndikakhale opulumusidwa nthawi zambiri ndimakana chizindikiro nthawi zambiri ndimakana chizindikiro koma tsiku la lero koma siku la lero ambuye ndofuna chizindikiro chanu ambuye ndifuna chizindikiro chanu kuyambira lero kuyambira lero ndizikachita mawu anu ndizikachita mawu anu kuyambira lero kuyambira lero ndikutengani inu ndikutengani kukhala mfumu ndi mpulumutsi wanga

ambuye yambopemphera ambuye ndifuna ndifanane nanu poyankhula maganizo mwanga poganiza ndifanane nanu mayendedwe anga ndifanane nanu machitidwe anga ndifanane nanu poyimba kupemphera kwanga ndifanane nanu ndi mzimu wanu umene mwayika mkati mwangamu ambuye ndifuna ndifanane nanu machitidwe anga ndifanane nanu ndisamakonde tchimo ndifuna ndifanane nanu just pray pray pray pray